ṅaa ntị okwu a na-asọ anya na-ebi gboo a sọkata eze anya e kpuru ekete gwa eze okwu ee ihe m chọrọ ikwu o to ogologo ọ ma ntọ gị ụtọ mana ihe anyị chọrọ ikwu kịta na anya eziokwu ka ọ bụ e nwee na alamajiri ndị igbo and alamajiri ndị igbo ahụ ị hụrụ e nwere exactly ihe anyị fụrụ ndị ugwu a na-eme ndị alamajiri ka anyị na-eme ndị ebe a kịta anyị ebubatago ya n'ala igbo ndị be anyị eziokwu ọ bụrụ na e kwu ya na o nwe ihe ga-eme si kwugodi eziokwu ekwue ọ ka mma na e kwuru eziokwu ka esi evuo mmadụ maka ihe m ji were ekwu okwu a bụ anyị bụ ndị big man na ndị big men e nwe n'ala Igbo ebe a imirikiti ndị big men imirikiti ndị big men ndị Igbo na-aturn ndị be anyị to alamajiri mana ị nwere ike nkwu onye ma nghọta ya mana m ga-akọwa ya ka ị wee ghọta ya nke ọma ndị ọgaranya be anyị o nwere ofu ihe anyị ga-eme ndị nwere ego na be anyị o nwere ofu ihe anyị ga-eme ka anyị wetu ya na aka na o nwere ofu omume anyị na-eme na-ebute okwu omume ahụ anyị na-eme na-ebute okwu na mba ndị ọzọ eso m eme omume a eso m eme omume a ngị nwazi na onwe gị na-emekwa omume a mụ nwazi so na ya na-agwa onwe m ana m agwa gị na-agwa onwe m ihe a na-agwakwa gị na-agwa onwe m mụnwa ka ọ ga-aka mebiri ihe ọ ga-aka mebiri m ihe maka na ebe a ka m si eri mana ọ dị m mkpa ka m kwuo ya maka na ihe anyị na-eme bụ ka anyị nwee ike zọpụta ndị be anyị ihe chọrọ ikwu okwu e ji aturn ndị be anyị to alamajiri bụ ị fụrụ rate anyị bụ igbo ji agha ego na occasion ka m gwa gị eziokwu rate anyị bụ igbo ji aghali ego elu n'ebe a na-eme mmemme ha ndị be anyị hoo ha eso m aghali ego elu onye ma m ga-ama na m na-aghali ego elu mana nwanna edikatago m ihe a ama na nkwu a na ọ ga-ewe ndị MC iwe ama na nkwu a na ọ ga-ewe ndị DJ ma ndị chọrọ ime occasion ma ndị chọrọ ịgba nkwụ ma ndị chọrọ ịgba akwụkwọ ndị ghagoro ego chọrọ ka a bịa ghaa ha ego ama na ọ ga-ewe onye ọbụla iwe o nwe onye ga-achọ onwe ya ga-alike ya ọ ga-ewekwu ndị big man na-akpata ego iwe o nwe ndị ọ ga-ewe iwe ọ ga-ewe onye ọbụla iwe mana ka m kọwa ihe m ji wee kwuo na ọ ga-ebutere anyị nsogbu n'ala Igbo n'okeretiri alị na onye makwuru ya ihe ahụ o kwuru nkweli ya ya ekwelu mara na eziokwu maka na o tego m ji ereason ya na-agbakọ ya ṅaa ntị ọ ga-emebiri anyị ihe n'ala igbo anyị ji aturn ụmụ anyị to alamajiri and ọzọ ọ bụrụ na anyị ehiri aka n'anya otu ahụ e si astacksị ego na occasion dọbasịa ya wee na-awụli elu obodo adịrọ mma ọ bụrụ na anyị akpacha anya gba n'oge control ya ị fụ na ị ga-astack astack ego na occasion ahụ ego a na occasion ahụ dobe otu ahụ esi adọba ya ị makwa na ịdọba ego ahụ otu ahụ esi adọba ya na-afịa life ọ bụ na ị marọ na o nwere ụfọdụ ndị nọ n'akụkụ ihe na-esiri ike ndị nọ n'owu ndị nọ n'afụfụ na mkpa ụfọdụ ndị adịgo frustrated in life na ibi na ọ ka mma na ọ bịara buru ego ahụ ma ya bụ n'ọnwụ kpatara o ji abụzi anyị nọrọzi ebe ahụ anyị nọkata anyị bịa were ego were ụmụnne anyị a na-abụ ya n'ime ọhịa ihe niile a na-ekwu ana m emekọcha ya ana m agwa gị na-agwa onwe m mana ana m eche na o ruole mgbe anyị ga-abịa leba anya anya mụnwa gị na onwe m kwadoro ileba ya anya maka na mụnwa so na onye a na-agha ego na okeshọn soro okwu onye na-agha ego na okeshọn ama m na ya ga-emebiri m ihe mana ka anyị rizinye enyi ihe eji ekwu ya bụ mgbe ahụ anyị na-agha ụmụnne anyị ego aha eje na-abụ ọnụ na ana na-epik ego anyị na-atọọnụ ndị a to almajiri and anyị emeela ka ha mata na ọ baghị uru iji mebe ha ọzụrụ ebe ọ bụla a na-eme okeshọn na-abịa ebe a na ya bịa buo ego na ya ga-abụta ogwere 3 4000 den gịnị ka ọ na-eji asa abụrụ mason biko na o nwego ndị na-agha gị ego anyị na-atọọnụ ndị a to almajiri ihe a na-ekwu ga-ewe ndị mmadụ iwe ee ọ ga-ewe ndị mmadụ iwe and onwe ya ga-alaịkị ya na onwe ya ga-achọ ya mana eziokwu bụ ndụ ka m kwuo ya eso m ada iwu a nke onwe gị na-ada iwu a i lee anya ị fụ na ndị a bụ almajiri ka anyị na-agbanwe ha to ọzọkwa bụ na ịnọ ikwuzie na ụmụaka ahụ na-edebe ego ahụ onye kpọrọ ya bịa bịa gbaa bọị o lechaa anya o wee jụọ ego one ka ọga ga-eji esetụlụ ya ebe ndị a na-astakịrị otu 20 million na-agha ya na okeshọn ego onezi ka a ga-eji wee setụlụzie ya gịnị ka a na-ejere ebe ahụ otu isi ụfọdụ na high speed high speed ụfọdụ ị fụrụ a nọ n'ana igbo taata anyị nwabụ ndị nwere ego ụfọdụ usoro wee ti ya ndị mmadụ ya na chi ikwu okwu ya bụ ndị be anyị ka anyị lebakwanụ ịgha ego a anya ka anyị maranụ ọzọ bụ na sekuriti adịrọ o nwezọ onye ma onye bụ onye ị bịa na saịdị be anyị kịta ije kwugharị ọ na-asị gị epụtara na be anyị na vileji ma gbara na ama mụ laba mụ laba mụ laba mụ laba mụ laba mụ laba mụ laba na mụ laba mgbe ebu na moto abata na ọ na-abụ onye nwe ya buru moto bata a kpụrụ ya den ndị be anyị ka anyị leba na ihe a anya ana m eche na o nwere ụzọ ọzọ anyị ga-esi wee na-egosi onye mere okeshọn na obi dị anyị mma ana m eche na o nwekwara ụzọ ọzọ a ga-esi wee mere mc obi adịkwa ya mma ana m eche na o nwekwara ka a ga-esi wee mere ya ndị na-eti egwu obi adị onye ọbụla mma ka anyị leba na ihe a anya na obodo adịrọ mma maka sekuriti sekuriti adịrọ ọzọ e na-eji elekwu anyị anya ọkụ maka na traịbụ ndị ọzọ enwere ego ka isi ha nwere ego ndị nwere ego riri nne but do not show the money anyị ada afụ ya ebe ha na-awụli ya elu dị ise na otu a ihe m na-agwakwa gị kịta akwa o nwere ndị nwere ya na yoruba land ha na-esi otu a ahandụlụ ego o nwere ndị ndị ọcha nwere ego ndị nwere ego riri nne mụ achọrọ ka m kwuzie ya nnọọ amacha m na ọ ga-ebute okwu ama m na ụfọdụ ga-eji akpọ m asị ama m na ụfọdụ ga-eji afụ m n'anya ịghọtago ma na many many times mana ekwuchara m okwu a kwuo si na ọ metụtakwara m ndị be anyị ihe a m kwukwara metụtakwa m ọ metụtara m ụzọ naabọ a na-etu m ego etu mụnwa na-etukwa mmadụ ego etu akwa ịghọtago onye na-awa ọchị ga-ama na eziokwu ka m kwu mana ka anyị leba na ihe a anya ka anyị chọọnụ ụzọ ọzọ nke a ga-arapụta anyị maka na otu ehi ị nwere ike ma anyị onye okeshọn stakị ego a ị nọkata ebe ụmụaka agada mụrụ ala after all onwe nna onwe nna nwụrụ nwụrụ ịghọtago after all nwere ihe ndị ọdịọ ndụ abịa ebe ahụ ihe ga-ada ọ bụ kpekpekpekpekpekpekpekpe ọ gaa mmadụ na-atọ na anọ adaa n'ana adaa girigidi ngiri onye ọbụla awa mgbe a ịkwụsịzi ihe a na okeshọn na-ewe kwu na omume mana kịta onwe bụ ihe mee ihe m ji agwa gị ya bụ na uche ka m bụ iri gị mana amakwa m uche ka m bụ iri mana ụnụ sịkwa ka anyị mebe ah,